nwanne m kedu ife bụ uke kedu ihe bụ nseke kedu ihe bụ aka ogori ụzọ ife naatọ a ka m chọrọ ịjụ um, in your inner mind o nwe nke ị zatanwu o nwe nke ị zatanwu n'ime fa ncha ọ bụrụ na o nwe nke ị zatanwu bravo mana ọ bụrụ na o nwehọ nke ị zatanwu um, hapụ ya now ụzọ ife a n'one they mean the same thing the same thing fa miniri bụ fa bụ ife mmụọ na-eji etinye ọgbata ufio na ndụ gị nwa bụ mmadụ because of ekweghị ekwe gị ma ọ because of na mmụọ chọrọ ka i kwelu ma ọ because of ife ị kwesịrị ime i mehọ ma ọ because of ife ị kwesịghị ime i mere wee bunye gị nseke ma ọ butere gị aka ogori now um, ọ bụchaghị ofu ife because na e nwere ohewa now ụchụ and nseke let me just use these two they looks alike because na ọ ife mmadụ nwere ike iji aka ya wee wetara onwe ya ife mmadụ nwere ike iji aka ya wee mee gịnị were wetara onwe ya ọ bụrụ na i mee ife chi gị na-asọ nsọ o nwere ike butere gị nseke ị ghọtana ma ọ butere gị ụchụ ụchụ ịgba mmadụ ọ bụrụ na maybe na ị lịgbere nwunye mmadụ o nwere ike butere gị nseke ma ọ butere gị ụchụ gbaa gị ụchụ now o nwere some obere ibe kịrịkịrị something ị kwesịrị ime i mehọ onye ụwa gị ee adịghị aṅụ mmanya ị gaa ṅụọ mmanya o nwere ike ibutere gị ụchụ that is a nsọ nsọ onye ụwa ọ bụrụ na ị sọghọ ya o butere gị nseke butere gị ụchụ now at the side of aka ogori aka ogori ị ma sometimes e menshọnọ ife a niile ọ na-adị anyị ka a ya-asị na ọgwụ mmadụ gwọrọ kọọ anyị ee dibia nwere ike kpọrọ gị sị na ya ekele gị ndị aka ogori na ya ekele gị aka ogori so so chi ma ọ bụ aka ogori so ndị mmiri ma ọ bụ aka ogori ndị mmiri ma ọ bụ ife ndị ọzọ kedu ife o miniri ife o miniri bụ na gị nwa refuziri inye chi onye ụwa gị nri gị nwa refuziri ịwapụrụ ndị chi ebe nna gị ọjị ma ọ bụ irekọganaize chi gị irekọganaize chi onye- eh, ndị chi ebe nna gị irekọganaize agwụ gị irekọganaize ndị ikwu nne gị ma ọ bụ ndị ikwu nne nne ma ọ bụ ndị ikwu nne nna gị irekọganaize mmiri i ji were bịa ụwa Ọ bụrụ na i chefuru ife ndị a niile, fa akọsụọ gị, fa fa ebutere gị fa ncha niile agbakọta ọnụ, fa gbakọta ọnụ wụta iwe, fa esendịere gị ife a na-akpọ aka ogori. Aka ogori a bịakwute gị, ee, o were ndụ gị mee ya mess. O jide ndụ gị mebie ndụ gị, o jide ndụ gị mebichaa ndụ gị. O nwere ife i ya-eji ndụ gị were mee. i si side a ọ kụchie i si side a ọ kụchie ọ ya ka o ji abụ nke ọbụla ndị mmiri maa gị nke fa kpam chi ga-ama gị nke kpam nke a maa gị nke kpam that's why o ji abụ ọ bụrụ na fa weluo iwe ebe fa ya ewere iwe ọ bụrụ na mmụọ i refuziri to align with o nwere ebe fa ya fa weluo iwe ife fa ya enye gị as punishment ya ka a na-akpa aka ogori fa ewere aka ogori nye gị as na ị hapụrụ fa as the your own punishment so mgbe ọbụla i mere fa peace ị gazie due to na fa agbapụgoro gị aka ogori ahụ ọ wụzi ibe nwa ya eje werekwa ya back ọ gị nwazi after na i jere mmiri jecha mmiri gbogote a sị gị ngwa kezie aka ogori ndị mmiri a agbapụgoro na gị maka na ị hapụrụ fa i mechaa ife chi onye ụwa gị a sị gị ngwa kee aka ogori chi onye ụwa gị agbara gị maka na ị hapụrụ ya i mesịa agwụ a sị gị ngwa kee aka ogori ndị agwụ gbara gị maka na ị hapụrụ fa ị gaa ikwu nne gị the same thing at the time a sị gị na i mechaa ife a niile e kekwuolu gị aka ogori aka ogori so ụtaba ụta niile fa gbara gị maka na ị hapụrụ fa ọ ya bụ aka ogori for my own understanding ekenekwa m ụnụ voice of ichioku remains my